ndewonu ndị be anyị onye unu na-anụ olu ya bụ nwaada nnennaya n'ụbọchị nke taa ewetara m unu akụkọ nke gbadoro ụkwụ na nwanyị bụ ihe ụmụaka o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu n'obodo amaala o nwere otu nwoke aha ya bụ ejike Ejike nụrụ ọmarịcha nwaanyị aha ya bụ Ogechukwu. Maazị Ejike na nwunye ya mụtara ụmụ nwaanyị abụọ, Nkechinyere na Eziamaka. Ogechukwu bụ nwaanyị anya ruru ala. Ọ kabara ahụ hụ na ya kụziri ụmụ ya abụọ ihe gbasara ozi ezinụlọ, ka esi esi nri, ka esi aza ụlọ. ka esi eje ozi dị iche iche dị n'ụlọ ma kwa ịtụ egwu Chineke. Nkechinyere na Eziamaka sokwa n'otu n'ime ụmụazị isi ha na-anụ ọkụ n'obodo amaala dịka ụmụazị eji ịtụ egwu Chineke wee zụ. ị gaghị ahụ ha ka ha si akpa aka ana dị iche iche abịakwa na agụmakwụkwọ ha sokwa n'otu ndị ma ihe ekwe na-akụ na klaasị ha ha adịghị enye nne na nna ha nsogbu ma ya fọdụzie inye ndị obodo nsogbu mgbe ọbụla ha na-enyere nne ha aka wee na-esi nri na-enyekwara nne ha aka eje ugbo ebe ọbụla maazị ejike gafere ha were eze ọchị wee na-eso ya ma n'azụ ya ha na-ekwu na ama maazị ejike ga-echi na o nweghị nwa nwoke ọ mụrụ ga-anọchi ya ụfọdụ na-asịkwa ka ọ gaa nụrụ nwaanyị nke abụọ ebe nwaanyị nke mbụ amụtaghị ya nwoke na nke abụọ ga-amụtara ya nwa nwoke okwu dị otu a na-agbarụ mmụọ maazị ejike mana ọ naghị ege ihe onye ọbụla kwuru ntị n'ihi na ọ bụ nwa nwaanyị ka chi nyere ya nwa nwaanyị ahụ ka ọ ga-ewere o nwere otu ụbọchị ka maazị ejike na ụmụnna ya nọ nzukọ maazị ejike kwuhitere okwu ma maazị ọfọkọnsị gwara ya mechie ọnụ ka ndị nwere nwa nwoke kwuchaa na ha achọghị okwu ndị ama ha ga-echi ebe a okwu a wutere maazị ejike nke ukwuu nke mere ka ya na maazị ejike kpọrịwa onwe ha n'ụbọchị ahụ Maazị Ejike foro ntutu taa sị na ọ dịghị ihe ga-egbochi ya ịzụ ụmụ ya nwaanyị abụọ na mahadum nakwa ịgba mbọ hụ na ọ zụpụtara ha mmadụ ka o wee gosi ndị obodo amaala na ọ bụghị naanị nwa nwoke bara uru na nwa nwaanyị sokwa wee baa uru n'obodo Maazị Ejike na nwunye ya jikọrọ aka ọnụ wee hụ na ha zụrụ ụmụ ha nwaanyị nke ọma Ka ọtụtụ arọ gachara, Nkechinyere bụrụ dọkịta a ma ama na nke dị oke mkpa n'ihe gbasara ụbụrụ na mba ofesi. Ebe nwanne ya Eziamaka so n'otu n'ime ndị ọkaikpe a ma ama na obodo amaala nakwa n'obodo gba ha gburugburu. Maazị Ejike na nwunye ya Ogechi bụrụzie ndị nọ n'ụwa ọma bụrụkwa ndị obi jupụtara n'ọṅụ na nwa ha nwaanyị abụọ abụrụla mmadụ nke ọtụtụ mba maara maka ya ndị obodo amaala nakwa obodo dị iche iche na-abịakwute maazị Ejike na nwunye ya arịọ ha ka ha gwa nwa ha nwaanyị ka ha nyere ha aka ihe mmụta dị n'akụkọ a bụ n'ezie n'ezie na nwaanyị bụ ihe ekwesịghị ịdị na-eleda ụmụ nwaanyị anya ọzọkwa dịka ibe ya wee bụrụ na nwoke ọbụla nke na-amụtaghị nwa nwoke kwesịrị ịtụkwasị ụmụ ya nwaanyị obi ma zụọ ha nke ọma ka ha wee bụrụ mmadụ n'ebe a ka akụkọ nke ụbọchị nke taa ga-abịa na njedebe ndị be anyị ka emesịanụ